ni o kɛra o dafara dencɛ la koɲaw bɛ kɛ ten nin cogo la ciden fɛn o fɛn tɛmɛna o ye nin de kɛ o ma deli ka taa saga faga k'a woto kelen di karamɔgɔcɛ ma k'a kan yɔrɔ dɔ di denfa ma k'a kan yɔrɔ dɔ di belencɛ ma ee barancɛ ma alakira m'a kɛ k'a ye ko bamanankan de bɛ nugu don ani ne de b'o fɛn ɲɛna ten nin si ma sɔrɔ nin bɛɛ an yɛrɛ ka minɛtɔya de y'a karili k'a fɔ yɔrɔ de la k'a si to a si t'a kɔnɔ a mana kalan mɔgɔw bɛn'a ye a bɛna faamuya o la an bɛ tawurata filɛ a so jɔlinan na a ye ɲa an ma dɛ.

donc o ra an bɛ deli k'a kalan cogo min na an b'a kalan ten o tɛ an bɛ deli k'a ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a kɛ seereya ye an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kɛ seereya ye an ni ɲɔgɔn cɛ yanni sariyaw ka na o y'a sɔrɔ sariya ninnu tun tɛmɛna ka daminɛ depuis an fa adamu na ka na se ka na se an fa adamu na ka na se eh, nabi idirisa ninnu na ka na se fo an fa nuhu ma ka na sɛnsɛn fo ka na se nabi ibrahima ma ka na sɛnsɛn fo ka na se nabi musa ma ninnu kelen kelen bɛɛ ka nin sariya nin dara nin ciden kunbaw lo dɛ nabi musa min an b'a kuma fɔ nin ale ni ala de y'a tigɛ nɛnkun na u ni ɲɔgɔn cɛ alakira min n'an b'a kuma fɔ nin a ma tigɛ nɛnkun na ani alakira cɛ ni ala ye waayu de tun bɛ alakira ni ala cɛ mais nabi musa ale ni ala de kumana da ani da sariya nin dira ale ma da ani da ani ala cɛ ale tun bɛ kangari la ala ye ko ni i ma fara i ka mɔgɔ minnu d'u ma n'i ma ɲɛ ko i bɛna o tiɲɛ fɛ kɛ i bɛ n bɔ i ta lisi ra i bɛ lisi i ye lisi min kɛ i ka cidenw tɔgɔ ra kɛ i bɛ n bɔ a ra pewu pourquoi i bɛ mɔgɔ di n ma ka tila k'o tiɲɛ tuguni ale tun bɛ kangari la ala ye ala tun b'a sɔbɛ lɔn ale fana tun bɛ ala sɔbɛ lɔn n'i k'a mɛn ko mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ sɔbɛ lɔn a ma kɛ komi to fanga tin n'o dɛ nabi musa tun k'a yɛrɛ di ala ma o de kosɔn n'a murutura ala fana b'a to a ta i k'a faamuya donc o de la yɔrɔ min a bɛna sariya nin kurakuraya k'a di a ma k'a to sariya kɔrɔman don o de filɛ nin ye lévitique kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma arabukan na ko lawiyina lawiyina a so tan ani so fila français la u b'a fɔ ko lévitique douze verset un i k'a faamuya a ko wa kallama rabu musa ka'ilan ala de y'a kanto hmm. nabi musa ma kumakan dasurunya fɛ a ko kɛlima bani israila ah. o lon tile ma bani israilakaw nabi yakuba dencɛ cɛ tan ani fila olu de ye sariya tigi ye ni ala k'o ma suratu maida kɔnɔ wa lakad akaza misaka bani israila mhm. wa ja'alahum isna ashara nakiba ko ne lahiri mina cɛ kunba tan mhm. ani fila ye o lahiri le an b'a kɔnɔ ten lahiri kura t'an fɛ mhm. k'ale lahiri minɛ n'u ye ko mhm. lahiri nin minɛna o cɛ kunba tan ni fila nin ye an b'o lahiri dɔ de kɔnɔ n'i donna mhm. n'a bɛ fɔ a ma ko eh, eh, sariya tan ko eh, les dix commandements n'i donna a kɔnɔ kuma caman b'a kɔnɔ maintenant sisan nin o sariya tan nin o lahiri nin dira denkuli nin b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ dɛ a ma fara fara dɔgɔkɛ tɛ yɔrɔ la. a ko i ma ko a ɲɛfɔ nabi yakuba dencɛ cɛ tan ani fila ye o y'a sɔrɔ o lon tile ma ale ni ala de bɛ kuma Mhm. ka'ilan a fɔ o ye ko ni ala ko iza habilati Mm. imra'atu ko ni muso ye kɔnɔ ta naamu wa waladati zakaran ɔn a ye cɛ wolo a ka kɛ cɛ ye a nana den nin wolo den nin kɛra cɛ ye Mhm. a ko tukinu eh, na na takunu najis najis najisatan a ko a bɛ kɛ muso nin bɛ kɛ nɔgɔ de la sabu'ata ayamin tile wolonwula kama i n'a fɔ n y'a min si ma fi fi ayami tɔmsi illatiha i n'a fɔ a b'a ka hayida joli ye cogo min yala karamɔgɔ mana wuli. han ni muso kɔni n'a joli lɔra don min na a bɛ sɛri han n'a kɔni jigira dɔrɔn dɔw ta joli man jan ko ni a jara dɔrɔn a bɛ se ka seli nkalon don dɛ hali ni muso bɛ hayida ra muso bɛ tile wolonwula de kɛ a seeginan lon de cɛ bɛ se ka jɛn n'a ye i m'a ye ko i n'a fɔ a b'a ka hayida lon na cogo min na tile wolonwula a seeginan sabu'ata ayam tile wolon tile bu seeginan lon o le cɛ bɛ se ka gbɛrɛ a kɔrɔ cɛ dɔw yala olu miɲɛ ka jugu olu yew ye muso kana to hayida ra dɔrɔn k'a miɲɛ na ala ka tile wolonwula de fɔ a seeginan lon sinon cɛ o cɛ n'i dafara ka ɲɛ ni muso bɛ hayida ra n'i gbɛrɛra a ra dɔrɔn fɛn o fɛn tun bɛ taga n'a ye farisogo la i ka alamaya i nɔgɔra a kɔnɔ ala de y'o fɔ a bɛ ten i ka faamuya kɛ a ko ni muso jigira a bɛ kɛ ten o cogo kan ah. o y'a sɔrɔ dencɛ don dɛ mhm. muso ni kelen de bɛ to nɔgɔ nin kɔnɔ den nin taara parce que dencɛ don eh, cɛman cɛman tɛ o sira fɛ mhm. i ka faamuya kɛ a ko a ko i ma o mhm. a ko takunu najasatin muso nin bɛ kɛ nɔgɔ na to cogo na a ko fi yawmi saminu tile seeginnan lon ah. yuhtunu lahamu eh, lahamu ghullatihi mhm. a ko a bɛ eh, a fɔrɔ kunkolo nin yɔrɔ la ten mhm. sogo min bɛ yen nin kɛ mhm. ko aw b'a golo nin tigɛ k'a bɔ a sanfɛ k'a dayɛlɛ ka ɲɛ a bɛ sigi kɛnɛ la
summa o tɛmɛnen kɔfɛ tukimu salasa wa salasina ah. yawman ah. a ko muso nin bɛ to o cogo nin kan a tɛ ah. seri i ka faamuya kɛ yala den ni den kana se ko k'a don seligi la han den ma se seligi don ma mm. ala le b'a fɔra ko tile seegin i b'a don seligi la hali ni fɔrɔ nin ka dɔgɔ fitini ten fɔrɔ nin ka dɔgɔ fitininin ten i b'a don i b'a don a ra ala le ko ten ah non non a ka dɔgɔ a fɛ mm. den yɛrɛ ɲɛ ka dɔgɔ an ma kan k'a don mm-hmm. seligi la a tɛ kɛ dɛ mm-hmm. ala le k'a fɔ mm-hmm. o de kosɔn dɔgɔtɔrɔ hakiliman bɛɛ u bɛ ka verset nin ta ni muso jigira dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ i ye ko tile seeginnan lon k'i bɛ na olu bɛ den don seliji la et puis n'u y'a don seliji la nin joli nin tɛ mɛɛn dɛ parce que ala le k'a fɔ joli yɛrɛ tɛ den nin fana tɔɔrɔ a bɛ ban o ye o kuma dɔ ye mais an tɛmɛtɔla lo a ko n'a y'o kɛ ten muso nin bɛ to o cogo la tile wolonwula tɛ wa e tile seegin tɛ wa n'i nana tile bi saba ani tile saba eh, tile bi saba ani tile saba fara tile seegin kan a bɛ kɛ joli bi naani kelennan lon sisan a bɛ n'o ɲɛfɔ ɲɛna sisan a ko fi dami tatihiriha ko a bɛ kɛ o lon mhm. muso nin ka joli ka saniya lon ye a ko kulla seyin mukadasu mhm. a tɛ ma saniya tumana min na nin hmm. fɛn o fɛn n'a tɛ ka sanu la tamassu a tɛ maga a tɛ maga a tɛ a tɛ gbɛrɛ cɛ ka selidaga ra mhm. ni muso wɛrɛ b'i fɛ hali a tɛ tobili kɛ ka d'i ma mhm. fɛn o fɛn ka sanu ale tɛ gbɛrɛ ka taa ala ko fan na a ko illa mhm. wa illa wa illa eh, taka wa illa makdisi a ko hali misiri yɔrɔw ala ka ko kɛyɔrɔw ko a tɛ gbɛrɛ la taji o mhm. a tɛ na o yɔrɔ ninnu sera hatta tukamilu ayami tatihiriha fɔ a ka saniya lon hmm. olu le ka taa dafa a fɛ o min fɔra tile bi naani ani ah, tile kelen de a jatera ka da diya ma cogo ah. min na ten k'a bɛ dafa ten bon sisan nin ah. i ka nin ɲɛfɔ sisan nin o nin ɲɔgɔnna bɛ karamɔgɔ jumɛn de bolo ni CCGT tɛ sariya lo dɛ ala b'a dira mais mɔgɔ ko hmm. ka taa zamɛ tobi ka janjuba ta ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko o le ye denkuli ye o tɛ denkuli ye o ye anu yɛrɛ ka dabara niyama de ye bɛ ka den nin jama k'a bila hmm. i ka faamuya kɛ a ko n'o kɛra ka ban tumana min na hmm. a ko ni lon a ka saniya ka lon dafara mhm. a tɛ te na mhm. ala ka misiri kɔnɔna na fiyewu fiyewu mhm. fiyewu a ko n'o kɛra o cogo la sisan ah. haya maintenant eh, a ka lon mana dafa ka taa se lon nu ma ayama tatihira a ka lon dafara a ko o ye cɛden ta ye mais a ko wa in waladati unsa n'a ye denmuso wolo ah. takunu muso nin bɛ kɛ najasatun a bɛ kɛ nɔgɔ la usubu atayini a bɛ kɛ nɔgɔ la lɔgɔkun fila tile wolonwula siyɔrɔma fila a bɛ bɛn tile tan ani naani donc a ye musoden de sɔrɔ o le kosɔn nin sariya bɛ bori musoden kan ba ani sariya depuis denmuso wolola don min na a n'a ba bɛ sariya kelen de ta den nɔgɔnin don muso fana nɔgɔnin don a bɛ ten donc o le kosɔn o ta kɛra semaine fila dencɛ ta a ma kɛ semaine kelen a ba kelen ta tun don e ka faamuya kɛ donc a ko n'o kɛra usubu atayini o semaine fila nin kɔnɔna na nin kɛ a ko kama i n'a fɔ fi tɔmsi tɔmsiha i n'a fɔ a b'a ka haida la cogo min na a ko suma ah. o kɔ n'o kɛra ten sisan musoden nin n'a tile tan ani naani nin sera ale tɛ na misiri la dɛ a bɛ to so kɔnɔ a bɛ tɔgɔ di a ma a den tɔgɔ ye de o y'a sɔrɔ a tile tan ani naani a dafara a bɛ tɔgɔ di a ma o yɔrɔ la i k'a mɛn ko ko a bɛ na misiri la wa parce que mun kɔsɔn ala b'o fɔ muso ye walifaso de ye cɛ ye a yɛrɛ faso de ale bɛna faso jɔ i ka faamuya kɛ mais muso ye walifaso de ye donc o de kosɔn ala b'a bɔ bɔ ɲɔgɔn na ten donc o de kosɔn a nana fɔ ɲɛna ko suma ni muso nin ye tile tan ani naani nin kɛ o cogo nin na k'a to o cogo na n'i nana den tɔgɔ di den ma sisan denmuso ma tile tan ani naani don na y'a dɔn tile wolonwula dɔrɔn o b'a minɛ ko an bɛna den tɔgɔ la sɔsɔ ɲimi nege bɛ minnu na nin o bɛ sɔsɔ tobi ka foie ninnu tobi k'a la kan k'a di mɔgɔw ma o b'a ɲimi nkalon don tiɲɛ t'a la sɔsɔ ɲimi nege de b'olu la n'o tɛ tiɲɛ t'a ala ye min fɔ a filɛ nin ye a ko ni tile tan ani naani nin n'a dafara ni ka tɔgɔ d'a ma ko suma o kɔ muso nin bɛ to o cogo nin kan dɛ ani denmuso nin tukimu sita wa sitina yawman a bɛ to tile tile bi wɔɔrɔ ani tile wɔɔrɔ tile bi wɔɔrɔ ani tile wɔɔrɔ n'u taara fara tile tan ani naani kan a bɛ kɛ joli bi seegin ni kelennan lon de sisan a bɛna o fana ɲɛfɔ sisan a ko ni a kɛra ten yawman lon min eh, wa wa sitina yawman fi dami tatihira ha k'o le bɛ bɛn a ka saniya lon muso nin bɛ saniya yanni muso nin bɛ saniya denmuso an'a bamuso yanni o bɛ saniya a bɛ bɛn tile bi seegin tile bi seegin ni kelennan lon sisan sa a bɛna o fana ɲɛfɔ wa mata tumana min na kamulati ayamu tatihiri ha a ko lon min n'a ka saniya lon dafara li ajeli ibuni a kɛra dencɛ ye n'a ka lon dafara aw ibnatin walima a kɛra denmuso ye taati bi kharufin hawlin a ko i bɛ na ni sagajigi ye hawlin min ye munumunu ko kelen sɔrɔ o kɔrɔ ye min ye kalo tan ani fila sɔrɔ o bɛ bɛn san kelen saga ma i ka faamuya kɛ ko i bɛ na ni o de ye e ni se kɛra ye ah. dencɛ ra walima musoden na ko i bɛ na ni o de ye mhm. muharakati mhm. aw bɛna a kan tigɛ mhm. wa farihin hamamatin e bɛ na ni pizɔn cɛman ye n'i nana ni sagajigi kelen ye e bɛ pizɔn cɛman l'a kan e bɛ pizɔn lɔn wa pizɔn de an k'a faga sisan nin sagajigi nin a bɛna a ɲɛfɔ dɛ mais n b'a kun tigɛ aw ye sagajigi nin a bɛ kɛ ka den de barika la an lɔra ka kɛlɛba min kɛ ala an ni ce i ye faso jɔbaga di yan i ye diinɛ jɔbaga di yan donc i bɛ ala barika la n'u ye an lɔra k'o kɛlɛma de kɛ den kan de maintenant sisan nin pizɔn nin sisan yala a y'a ye pizɔn nin ka dɔgɔ muso nin tile bi naani a tɛ seli o tɛ dencɛ ye wa tile bi seegin a tɛ seli o tɛ denmuso ye wa seli tɛ farida le ye wa mais mun kosɔn ala ko a tɛ se ka seli a bɛ kɛ jurumu de ye a ma e ka faamuya kɛ tile bi naani kelen mhm. ani tile bi seegin ni kelen mhm. tile bi seegin tile bi naani parce que kelennan lon na a bɛna seli donc seli bɛ farida ye a man kan ka bin ka bɔ a kan maintenant sisan o la sisan nin mm. a ko n'o kɛra tumana min na ten pigeon min filɛ nin ye kɛ mm. ale le bɛna na muso nin ka jurumu yafa a ka pigeon a ka tile bi seegin ni kelen min kɛ walima a ka tile bi naani min kɛ mm. a tɛ seli pigeon de bɛna na jurumu nin bɛ a ko aw yamamatin walima eh, pigeon mm-hmm.

bon tun tɛ olu fɛ o olu tun bɛ tantan de kɛ i n'a fɔ a ta bâche ninnu bɛ cogo min na ten a b'o bâche de kɛ donc olu bɛ taa seli o bâche de kɔrɔ i ka faamuya kɛ maintenant sisan ne a ko a bɛ kɛ o yɔrɔ la a ko li a li jami'i ila khaymatil itima'i aw bɛ taa kafu yɔrɔ min na ka ala ko kɛ ila kahini a bɛ taa n'a ye saraka lasebaga ma a bɛ ka mɔgɔ min choisi n'a bɛ saraka lase n'a bɛ fɔ a ma ko kayidu a bɛ taa a di ale de ma sisan ale de bɛna a lase ala ma n'o tɛ a tɛ kɛ kunfɛ ko ye i n'a fɔ karamɔgɔ bɛ wuli k'a kɛ cogo min na ala ko a tɛ kɛ ten a ko fa yukadimuha a b'a ɲa bila amama rabbi a b'a bila ala ɲa kɔrɔ wa yukafiru anaha a b'a ɲini ala ka yafa muso in ma fa tatahiru ko o sababu kosɔn muso in bɛ sɔrɔ ka saniya n'o tɛ a tɛ saniya dɛ a bɛ jɛ musow filɛ duniya musow filɛ nin bɛ kɛra o la wa o de kosɔn n'i ko an ka seku hema jafar watara ni ko a tɔgɔ tɛ wele n'an sera yɔrɔ na an b'a tɔgɔ wele ka sababuya kɛ mun ye ale le kɛra anw ma sababu ye ka yeelen nin di an ma sinon an bɛɛ tun b'o fili kɔnɔ ne bɛ kuma n'aw fɛ ne denkulu kɛra ten komi tɔw ta denkulu bɛ kɛ cogo min na ka saga faga k'i di mɔgɔw ma o y'a ɲimi caman mun fa tun bɛ alimami le a se tun b'a ye a k'a kɛ le wa n tun bɛ den fɔlɔ le ye a mais bi ne le bɛ nin fɔra aw ɲana mhm. k'a fɔ ko an tun bɛ min na an tun bɛ fili de la min dira ala ma o filɛ nin ye a ko n'o kɛra muso nin bɛ saniya mais muso tɔ ninnu bɛ yen don mhm. n'u ma nin sɔrɔ k'a kɛ don ah, n'i ko i bɛna kɛ muso la ko non i bɛna digi olu kan mhm. parce que olu ka tɔnmɔgɔw bɛ yen ah. a tɛna sɔrɔ ka na tɔnmɔgɔw wele ka na i ka den nin wele i ka den nin sɔrɔ nin i b'a feere i bɛ fɛ den ka mako ɲɛ ye sinon ou bien e ta tɔn wari nin a bɛ se ka a den ni i ye ala ye barika don den na den ka kɛ barika den ye o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ e ka e ka e ka tɔn wari nin kan a bɛna o bɛ mɔgɔw wele ka na ka na den mako sa tɛ ka tɔn yanni dɔɔnin o walayi ko den yɛrɛ ne ma ɲanɔ dɛ han mɔgɔ bɛ to k'a dɔn k'a fɔ ko i den kɛra microbe ye dɛ nin kuma nin ka bɔnen don kabakolo sanfɛ dɛ a ma bɔ mɔgɔ si la karamɔgɔ jogo jugu ani anw yɛrɛ min ko an tɛ tilen a bɔra anw de la sinɔn i yɛrɛ woloden fɛn min bɔra e joli la n'e kana maga k'o kɛra mɛkɔrɔpu ye a bɔra jɔn de la a fɔ ele n tɛ mɛkɔrɔpu wolola ka bɔ jɔn de la n k'a bɔra ele la a fɔ ne de bɛ mɛkɔrɔpu ye kɛ n'o tɛ n'e ma ale fɔ fewu fewu fewu den tɛ se ka kɛ mɛkɔrɔpu ye k'a ba n'a fa to yen donc mɛkɔrɔpu bɔra yɔrɔ min na kɛ olu yɛrɛ bɛ mɛkɔrɔpuw de donc anw yɛrɛ de bɛ mɛkɔrɔpuw yɛrɛ de mɛkɔrɔpu jugu ninnu ni anw yɛrɛ lo donc an b'o yɔrɔ de kɔlɔsi ka don ala ta kɔnɔ k'o gɛn ka bɔ yen n'an m'o gɛn ka bɔ yen fewu kɛ n'an ko mɛkɔrɔpu walayi den kɛra mɛkɔrɔpu le ten fɛ a kɛra mɛkɔrɔpu ye a fɔ ne le tun kɛra mɛkɔrɔpu ye n na mɛkɔrɔpu den wolo o de ye kuma ɲuman ye i da ra mais i bɛ min fɔra o ye namarakan de ye o de kosɔn a ko ni muso nin saniyana o tuma na a ko min yanbu'i damiha ka bɔ a ka joli poyi poyi min poyi poyi ka bɔ a ra dɛ o tɛ wa mɛna sisan ni n'o kɛra tuma na min a ko hazihi ala ko nin min filɛ nin ye ten kuma min fɔra ne ni aw cɛ ten ko sari'atu nin ye sariya de ye nin tɛ sunna ye dɛ ala ka ta sunna tɛ dɛ a ko sari'atu nin ye sariya le alati n kan bɛ sariya le ma talidu zakaran ni cɛ ka ni i ka dencɛ wolo aw unsa walima i ka denmuso wolo wa in lam tanalu yaduha mais n'ele ka dencɛ wolo walima denmuso lo k'a sɔrɔ i tigɛ ma se e bɛna se ka saga san o tɛ a ko walam tanalu yaduha i tigɛ ma se kafiyatan wasa ɲa ma mm-hmm. bi shatin k'a fɔ i bɛ se ka sagajigi sɔrɔ mm-hmm. a ko takuzu yamamatayini mm-hmm. a ko i bɛ pizɔn den fila minɛ i k'a mɛn pizɔn den fila mm. e ma se saga kɔrɔ uh-huh. k'a san uh-huh. a ko i bɛ pizɔn den fila minɛ aw fariki hamamatin walima tuganin den fila a ko alwahidu alwahid a ko kelen muharakati a bɛ kantigɛ wal akhiru laban zabihati khatiyatu donc kelen bɛ kantigɛ ka kɛ barakalafɛn ye kelennin muso nin ka kataw jurumu min kɛ mais kataw jurumu na est ce que i b'a lɔn n'a bɛ fɔ ko kataw jurumu i b'a ye ko muso nin a daminɛna ale la dɛ ale tɛ an ba awa n'an fa adamu depuis u bɛ arijinɛ kɔnɔna na ala k'a sigi nangɔforo kɔnɔna na a tiɲɛna depuis o yɔrɔ la a bɛ ten e k'a fɔ n ka hayida tun tɛ bɔ muso la dɛ a bɛ ten hayida tun tɛ bɔ muso la k'o to ala ka dugumakolo sanma na hayida tun tɛ bɔ a la a y'a to sitana sera a kɔrɔ lon fɔlɔ ka kafu n'a ye k'a sɔrɔ an fa adam ma se a ma o de nana ni problème ye donc ko khatiyatu kataw lo a katawla parce que a tun tɛ sitana lɔn an ba awa tun tɛ sitana lɔn ko mɔgɔ jugu lo a kataw ra a m'a dabɔ a kama mɛ a y'a sɔrɔ mɛna sisan nin o jurumu ninnu ni olu de bɛ nɔgɔ ninnu ye an balakaw fɛ a ko o kataw jurumu ni kɛ a ko faya fayukafiru anhaa o kataw jurumu bɛ ben o lon tile ma dɛ a ko ni o bɛna se ni kayidu y'a yafa o le kosɔn i bɛna a yafa cogo di ala ko i ma o ko a fɔ astagfirula o le kosɔn a y'a sɛbɛn suratu tawbatu kɔnɔna na o ko n'aw ye ne ala taala isifar kɛ siɲɛko bi wolonwula n bɛ jurumu ni yafa dɛ mɛ ni mɔgɔ min tɛ taa kɛbaga ye ka kɔrɔ n'a y'a kɛ siɲɛko bi wolonwula ani wolonwula ko ne ala t'a kɛ n tɛna minɛ n t'a ka jurumu yafa o le kosɔn an mana na ka na jurumu ni yafa k'a di muso nin ma i ka faamuya kɛ muso nin ta lo dɛ e m'a ye fɛn ninnu ni e b'a minɛ muso de b'a minɛ k'a di k'a minɛ k'a di a sɛbɛnnin bɛ ten de yan cɛ t'a minɛ dɛ muso de b'a minɛ ten k'a di parce que ko nin bɛɛ b'ale de kan den nin ka ɲa den nin ka tiɲɛ a bɛ muso nin de bolo o de kosɔn ko nin bɛɛ bɛ fɔ k'a di a ma a ka kataw jurumu min n'a y'a kɛ ten a ko a b'a di ka taa kahinu ka taa sarakalasebaa ma mhm. ka tahiru ko muso nin bɛ sɔrɔ ka sanuya e ka faamuya kɛ n'o kɛra ni muso nin sanuyara sisan koɲa bɛɛ lajɛlen dɔra sisan e ka faamuya kɛ dɔli bɛ se k'a kalan faransɛ la dɔɔni mhm. a b'a kalan faransɛ la dɔɔni mhm. komi an tɛna se ka waati korora voilà an tɛna se ka waati janya sinɔn an tun na don kurana kɔnɔ o fana ɲɛsɔn mɛ komi waati n'a cogoyaw siɲɛ wɛrɛ an mana na taa ɲɛfɛ ka don kurana kɔnɔ an ye min kɛ ten sisan sisan seligila don min n'an y'a kɛ ten sisan sisan nabi ibrahima donna seligi ra nabi ismaila donna seligi ra a dencɛ isiyaka donna seligi ra a donna seligi ra o cogo la wa sariya borira nabi isiyaka de kan sariya nin daminɛ nabi isiyaka de kan n'i ka den sɔrɔ den min ma sɔrɔ ka denkuli kɛ ka sɔrɔ i nana ka n'a ye i ma se k'a kɛ ala ka denkuli cogo la o tɛ problème ye dɛ an fa ibrahima yani a bɛ don sariya nin kɔnɔ a tun bɛ taara fɔ san bi wolonwula ni kɔ ra ka sɔrɔ ka don sariya nin kɔnɔ a dencɛ ismail ale tun sera san tan ani fila a ka sɔrɔ k'a don seligi ra a donna sariya nin kɔnɔ a dencɛ isiyaka ale de donna seligi ra tile seegin o y'a sɔrɔ sariya dira a ma sariya dira a ma tile seegin wa a denkuli kɛra nin kɛcogo na a sɛbɛnlen bɛ yan nabi isa min ye min nana ala kira ka sɔrɔ ka na mhm. a denkuli kɛra an ye denkuli kɛ cogo min na an mhm. b'o seereya jɔ nabi isa a denkuli kɛra ten mɛ waati korora lon nataw ra a b'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ soli n'an solila kalanw don an b'a di ɲɔgɔn ma an mana vɛrisi ninnu bɛɛ bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ala kira muhammadu sallallahu alaihi wa sallim a nana na tumana min na suratu sura kɔnɔna na ala ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko a aya tan ani aya fila a ko sara lakum mina diin haya ne ye gbɛya kɛ diinɛ kɔnɔ ma wasa bihi ibrahima n ye nabi ibrahima ladi ni kumakan min ye wa nuhu min kabulu ka nuhu ladi ka kɔn nabi ibrahima ye k'o sariya kelen don n bɛna n'a di e ala kira ma a ko i ma o eh, nabi musa a ko ibrahima wa nuhu wa isa a y'o fɔ kaban tumana min na mhm. ka tila k'a fɔ mhm. an akimu diina ko alu ka o diinɛ ne jɔ ko kabura mhm. alalimusirikina ko kumakan nin bonyana filankafow ma mɔgɔ min b'a fɔ a bɛna fɛn fara ala ta kan mhm. a bɛna fɛn de fara ala ta kan dɛ mhm. ale de tɔgɔ ko filankafo kuma bɛ bonya ma ko kuma nin bɛ bonya ma parce que ale bɛna na ye non non i ma hadisa kalan a hakili t'a sɔrɔ donc n'a fɔra ko musiriku dɔrɔn an bɛ sin ka taa bɛn jotigi de kan jotigi ma deli ka tɔgɔ wele ala ma deli ka jotigi wele ko musiriku ala ma deli ka jotigi wele ko kafiri ala ko jotigi ko a ma kunun fɔlɔ ko su don parce que n'i ma don ala ka diinɛ na ala b'a fɔ ko i ma kunun ele bɛ su de ye voilà o le kosɔn n'i k'a ye ni mɔgɔ min kalanna ka tɛmɛ mhm. a b'a fɔ jama siginin filɛ nin ye ko su b'aw cɛma i b'a miiri komi a ka kuma kolon fɔ ka sɔrɔ kalan de b'a to a b'a fɔ i ka ya ni mɔgɔ min ma sɔn ala ta ma k'a fɔ ko e bɛna to sitana ka sira kan ala ko i ma kunun fɔlɔ lon min na n'i donna ala ta kɔnɔ hmm. o de ye kununna e ka faamuya donc o le kosɔn a y'a fɔ o cogo na sisan k'a fɔ an akimu diina ko aw ka don diina kɔnɔ ko kabura alalimusirikina ko kuma nin bonyana musiriku ma dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn fara ala ka kɔrɔna kan i bɛna fɛn fara ala ka kɔrɔna kan o kɔrɔ le k'i ka fɛn fara ala kan i ka walafili kɛ donc kuma nin bɛ bonya a ma donc o ra an bɛ se ka min fɔ suruma a bɛ verset min ni a bɛ a b'a kalan français la a b'a kalan ten k'olu bɛ to ka taa an b'a lamɛn a kana fɔ a bɛ

donc o la kumakan dasurunya fɛ ne fɛ min bɛ yen eh, a ye kɔrɔna suratu eh, fɛn bɔ suratu eh, uh-uh, suratu sura tɛ a ye suratu ajabu bɔ wa karina fi buyutikunna nin a ye kɔrɔna ta ka na wa karina fi buyutu yɔrɔ min an b'a fɔ an b'ale fɔ kɔrɔ jumɛn an b'a fɔ an bamuso o min ye an muso ye a k'a lɔn ko ni sariya bɛ kuma a tɛ kuma k'a fɔ i ka duniya filɛ a tɛ kuma k'a fɔ i ka duniya filɛ dɛ sariya bɛ kuma k'a fɔ ko i k'i ka sini ka ɲɛsigi kɛ sabu duniya tɛ ɲɛsigi yɔrɔ ye sini ka ɲɛsigi bɛ sɔrɔ ala le fɛ ala ye sariya le di ala kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ka musow ma bon komi ala ye sariya di ala kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ka musow ma mais bi sitana sera an kɔrɔ a sera anw cɛw kɔrɔ cogo min na an balakaw ta tɛmɛna ka taa kɛ furu yɛrɛ le tɛ yen tuguni ala ye furu min fɔ dɛ o tɛ yen anu ka adamadenya ka furu bɛ yen an bamuso a ka a hakili sigi an k'a ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ salamu aleykum donso an bɛ denkuli la fɔlɔ quoi wa aleykum salam an bɛ denkuli la fɔlɔ quoi inshallah donc o ko ninnu kɔnɔna na n'i y'a ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɛ ale yɛrɛ k'a faamuya o le kosɔn komi a bɛ muso ye anu ka misiri kɔnɔ muso tɛ don o tɛ wa mais i bɛ se ka sigi ka ladilikanw mɛn ka baara kɛ n'a ye o le nafa ka bon n'a bɛɛ ye ladilikan minnu an b'a di a ma an m'a fɔ a k'a kɛ anu sago ye mais a k'a kɛ ala sago ye n'a y'a kɛ ala sago ye ale yɛrɛ ka hɛrɛ b'a ra ka tɛmɛ anu kan parce que n'an ko a k'a kɛ anu sago ye souvent tuma dɔ sitana bɛ i cɛ sitana b'a dɔgɔya i ɲɛkɔrɔ k'a d'i ma a bɛ muso cɛ dɔgɔya a ɲɛkɔrɔ k'a di a ma muso b'a cɛ dɔgɔya mais n'i ladilikan ninnu minɛ k'a sɛbɛn i dusukun walaga kɔnɔ i bɛna n'a ye i bɛ ko o ko la i tɛ cɛ nin de batora i bɛ ala bato la parce que ni muso k'a bila a kun na k'ale bɛ ko o ko kɛ a cɛ la k'ale bɛ ala le batora ale tɛ cɛ nin batora a tɛ digi a la mais n'o t'a kunna n'a y'a bila a kunna k'ale bɛ cɛ nin de batora souvent tuma dɔ ala bɛ don eh, sitana bɛ don a n'a cɛ a b'a ye ale tɛ se ka nin bonya mais ala bato bɛɛ kɔni b'a lɔn ko o kɔni tɛ mɔgɔ bonya ye ala don mais furu kɔnɔna na cɛ bato bɛ ala bato le furu kɔnɔna na o de kosɔn ala bɛn'a ɲɛfɔ ɔn a ye taa ni kolo de ye yɛlɛ n'a ye sanfɛ dɔɔnin wala yanni sa ye ya nisa'i nabi i k'a ye ko nabi ɲuman ka muso ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam fɛn fila de sɔrɔla rasulu sɔrɔla la nabiyu sɔrɔla la rasulu ye ala ka ciden ye nabiyu ye kibaru diman tigi ye ka kibaru diman di mɔgɔ ma donc maintenant sisan i bɛna ye yɔrɔ dɔ la muhammadu rasulullah walazina ma'ahu asidaw alal kufar mais yan yɔrɔ a ko ya ayuha nabiyu a bɛ kibaruya diman di kibaruya jumɛn don ala ka kibaruw le a b'a di a ko ya ayuha nabiyu ahan lastunna ka ahadin min an-nisa'i a ko ya aw nabi ɲuman ka muso aw tɛ hmm. kelen ko muso tɔw dɛ hmm. muso minnu bɛ partout partout ka yaala dugu kɔnɔ nin hmm. o ta janjuba tɛ ban o ta tɔnsigi tɛ ban o ta ko foyi tɛ yen olu ka ko bɛɛ bɛ partout partout dugu kɔnɔ ko a tɛ kelen ye n'u ye silamɛmuso n'a y'a sɔrɔ an bɛ ladege ni ala kira ka muso ye o tɛ ɔhɔn ini takaitunna a ko na aw siranna n'aw siranna dɛ mais n'i ma siran e bɛna don partout partout na ɔhɔn fala takhda'na bi kawli ko i kana taa kumakan de bila
fayatuma alladhi fi qulubihi maradun a ko n'i bɔra partout partout na i ta kuma cogo i bɛna kumakan bɔ k'i voix bɔ ko cɛ dɔ dusukun bɛna ele kanu ka sɔrɔ a da m'a fɔ ɲɛna fɔlɔ o ye muso tɔ dɛ wa a dɔ bɛ ten de dɛ ala tɛ ko gansan fɔ muso minnu bɛ taa kɛnɛ ma ka siya ten mhm. karamɔgɔcɛ u ni cɛ minnu bɛ baro kɛ mhm. ko bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka fɔ bi an bɛ duniya min na nin mhm. a ka siya dɛ an bɛ duniya min na ten Abidjan dɔrɔn tɛ duniya fan tan ni naani bɛɛ o de bɛ bi bi n bɛ se k'a fɔ bi duniya na ale ni ale de kɛra wari ɲini ye mɔgɔw fɛ e m'a ye n'i donna fesi ra musow b'u yɛrɛ waraka le ka bila o b'o yɛrɛ waraka le ka bila ala do tanaba le b'ale ye ɔhɔn mais ni o lɔra kɛnɛ kan sisan est-ce que o siranna ala ɲɛ wa a ko ini takaitunna n'a y'a sɔrɔ alu musow n'aw siranna i kumakan yɛrɛ kana bɔ kuma tɛ farilankolon ka bɔ kɛnɛma i kumakan kana kɔrɔta cɛ wɛrɛ sanfɛ kuma tɛ ele yɛrɛ kumakan i fariso ka bɔ kɛnɛma o tɛ n'a y'a sɔrɔ aw siranna ɔhɔn fala takhda'na bi kawli a ko i kana taa kumakan ne bila fayatuma allazi fi qulubihi maradun a ko cɛ dɔ bɛna jarabi ele ma cɛ min ni jarabi bana b'a dusukun na
mhm. wa qulna qawlan ma'rufan a ko n'i bɛ kuma muso bɛ kuma tuma o tuma mm. e bɛ kuma i kan majiginnin don i kan sumanin don ni i muso ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ walima a n'i cɛ cɛ mhm. i k'i kan majigin kumakan min ye kuma min lɔɔnin don quoi kana kɛ kuma bɛɛ kɛbaga ye wa wa wa wa o m'i da dɔra o ele de bɛ fɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔya ta ele de bɛ fɛ ka nin kɛ ele de bɛ fɛ ka kɛ o k'a lɔ ko ele ka cogini biya yala musow bɛ ten de bi mhm. mhm. taga n'a ye. wa karna fi buyutikunna. ala nana nin y'a ko dɛ to i ta so kɔnɔ mhm. to so kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la kana bɔ kɛnɛma. aa n bɛ to so kɔnɔ o tuma n bɛna mun domu i tɛ se ka n ta fɛn misɛn biyɛ kɛ n ɲɛ bi o de bɛ yen i tɛ se ka ɲɛna fɛn bɛɛ di han ne ɲɛna fɛn bɛɛ i bɛ se k'a di n ma wa han ni n ka wari kuma fɔ i b'a fɔ wari tɛ yen i bɔra ten i donna ten ko wa wa e yɛrɛ ta furu ne yɛrɛ tɛ se baasi tɛ furu nin i hakili la cɛ nin t'a la wa e le ɲinɛna ko furu nin y'ala ta le n ko furu nin bɛ siri don min na i hakili la a taara e ta ten i kun fɛ de wa mun eh, i ɲɛ bɛ yuguyugu la o tonnin bɛ lɔgɔ ra cogo min na ten mm-hmm. bɛɛ bɛ taa kɛ kelen kelen k'a bɔ ten mm-hmm. i nin yɔrɔ ye min ye i b'o de ta muso bɛ ten de cɛ ni muso cɛ muso caman de bɛ yen ala bɛ muso kelen choisir ten k'a di cɛ ma ko i garaga kolo de b'ale ye e m'a lɔn ko furu nin bɛ siri lon min na e facɛ ka lahiri minɛ ala fɛ ko n y'a di ala n'a kira kama cɛ nin ko fana facɛ ko n y'a minɛ ala n'a kira kama wari kuma ma fɔ o lon o tun b'a fɔ ko n'a taara lahiri bɛ minɛ ni i ma wari sɔrɔ ka d'a ma a bɛ sekɔ ka n'an fɛ walima n'i ma wari sɔrɔ ka d'a ma a bɛ bɔ ka taa yaala est-ce que o lahiri tara an ɲɔgɔn cɛ misiri kɔnɔ wa a ko n y'a di a ma ala n'a kira kama nin fana ko n y'a minɛ ala n'a kira kama ko jɔn de y'a seere ye seere nin bɛ wuli yan fɛ seere filanan don seere nin bɛ wuli yan fɛ lahara i bɛ taa mun de fɔ ala ye n'olu nana ban o ko n'u la pepepe ko fo e de bɛ wari de sɔrɔ wari nin depuis ne bɛ yen ne ma deli k'a ye mɔgɔ ko a k'a sɔrɔ k'a ye muso minnu yɛrɛ b'a ɲinina a m'o bɔ cɛ minnu fana b'a ɲini na a m'o bɔ muso bɛ taa fɛn min wari min yaala ani cɛ bɛ nasɔngɔ min di a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ale de ma mais a ma i le yɛrɛ bɔ i tɛ lɔ k'a filɛ ko fɛn tɛ sɔrɔ fɛn ye wa to n ka ala ɲini e tɛ kan k'o lɔ ɔhɔn wala tabarajuna tabarujal jahiliyatil ula i k'a mɛn ko muso tɔgɔ kana bɔ i komi muso muso bɛ partout partout ra ka bɔ nin ko jahiliyatil ula i n'a fɔ n'i k'a mɛn ko jahili kodɔnbali hmm. mɔgɔ min tɛ ko dɔn mhm. ko i kana bɔ i n'a fɔ i tun ma furu kɛ o ma furu sariya fɔ i ɲɛna i bɛ kodɔnbali i bɛ bɔ ka hmm. yaala i n'a fɔ npogotiginin bɛ bɔ hmm. a ma c'est-à-dire a ma se yɔrɔ si fɔlɔ quoi a bɛ bɔ ka yaala partout partout ra walima muso minnu bɛ bɔ ka yaala partout partout ra a kun fɛ ko kodɔnbaliw don hakilitigi tɛ hakilitigi tɛ ɔhɔn. wa akimna salata a ko muso seli jɔ. a jɔ dɛ ɔhɔn wa atina zakata muso ko i ka jaga di i bɛ to so kɔnɔ ka seli jɔ i bɛ to so kɔnɔ ka jaga di i bɛ lɔ i ka bonda ra ka lankana biri i yɛrɛ la ka feere misɛnnin minnu kɛ ko n'i y'a sɔrɔ ko i ka jaga di n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna jagabɔ ra sariya nin bɛ mɔgɔ caman domu dɛ ala bɛ sariya min da n'a ye c'est-à-dire lahara a bɛ musow minɛ n'a ye a bɛ cɛw minɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ kalo le san de tun bɛ munu ah. walima kalo dɔ de tun bɛ a propose bɛ k'a bila mm. k'a fɔ nin kalo na ah. ko jaga kan ka bɔ o kalo la ala tun t'a fɔ muso ye ko seli so kɔnɔ wa jaga bɔ i bɛna a bɛna wari sɔrɔ min so kɔnɔ k'a jaga bɔ ah. o kɔrɔ jaa n'i ka dɔrɔmɛ tan sɔrɔ k'e to so kɔnɔ kɛ i cɛ k'a d'i ma n'a kɛra i yɛrɛ ta halala ye kɛ ala ta juru b'a ra ko i bɛ jaga bɔ n'i ka seli jɔ i bɛ jaga bɔ i tora so kɔnɔ i cɛ terikɛ nana a ko madamu bɛ min hɔn nin na n'a y'a d'i ma laara ko jaga b'a kɔnɔ ko seli jɔ wa i ka jaga di a y'o de fɔ dɛ k'e to so kɔnɔ a m'a fɔ kɛnɛma dɛ ɔhɔn wa atiina llaha wa rasulahu a ko i bi ala bato a n'a ciden ka ala bato a n'a ciden innama yuridu llahu a ko ala y'a laɲini o liyuzhiba ankum rijsa jaa ni muso tora so kɔnɔ a ma bɔ ka taa seli kɛnɛma ko a bɛ nɔgɔ le ɲɔni ka bɔ k'o kɔrɔ ko a bɛ jurumu bin ka bɔ i kan e ma taa misiri la dɛ misiri seli tɛ muso kisi jahanamɛ na muso kana a yɛrɛ sɛgɛn n'a selila ka misiri ɲun a kunkolo la ka lɔ misiri bɛ bɔgɔ ye mɛlɛkɛw b'a ɲun n'a bɔgɔ nin ye k'a firi jahanamɛ kɔnɔ sigɛ den kelen t'a ra kurana aya n'o ne b'a fɔ hali a sigɛ tɛ ne dusukun na i k'a faamuya ɔhɔn ahalal bayti a ko muso min tora so kɔnɔ jurumu bɛ bin ka bɔ ale de kan ɔhɔn min taara kɛnɛma don ni ka karamɔgɔ ɲina an karamɔgɔ naamu muso min selila so ju ra o mm. ani muso min selila vɛrɛnda ra jumɛn de ka baraji ka bon ko min selila so ju ra k'o baraji de ka bon o tɛ wa ɔhɔn min selila vɛrɛnda ra don ɔhɔn ani min selila kɛnɛ kan don ko min selila kɛnɛ kan ani min selila vɛrɛnda la ko min selila vɛrɛnda kɔnɔ k'o baraji ka bon ka tɛmɛ min selila kɛnɛma ɔhɔn a nana kɛnɛba ci fo ka taa lɔ yan fɛ et puis o taara fɔ ko misiri aran fɔlɔ o baraji ka bon ka tɛmɛ misiri aran filanan na o nana aw bɔ hali aran tɔ ra ka taa alu bila ka tila ka kogo don a ni ɲɔgɔn cɛ mun de b'aw kɛ tuguni mɔgɔ ka hakili sɔrɔ karamɔgɔ ninnu b'a nɛgɛn le ko n'an ye muso ninnu gɛn ayi cɛ ninnu tɛ wari di n'i taara ko a bɛ muso ka kɛsi filɛ ko musow le ka kɛsi fara n'a fɔra ko dɛmɛ bɛ kɛ ko musow de bɛ dɛmɛ di karamɔgɔw ma ka caya a bɛ ko an b'o gɛn an b'o gɛn cogo di o bɛ fara an kan de an bɛ imamiya yɛrɛ di muso ma pour que o ka to ka na wari di olu ma wariko de b'o la dɛ o bɛ taa aw don jahanamɛ de kɔnɔ ten jahanamɛ le musow olu bɛ taa don a kɔnɔ ten karamɔgɔw bɛ musow donna jahanamɛ le kɔnɔ a y'a mɛn ka ɲɛ dɛ a ko ahalal bayti so kɔnɔ musow minnu sɔnna ka to so kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na ko olu de kisira ɔhɔn wa yutahirakum tathira a ko ala b'a aw muso ninnu saniya saniyana min ɲɔgɔn ma bɔ o kɔrɔ ye n'i donna i donna arijinɛ le kɔnɔ ten ka ban n'i sɔnna kile kuma na mɛ yala wariko banna an bɛna se ka to yen wa ɔhɔn taga n'a ye

wal hikmati ani alaw tala ka hikma o min ye kurana ye
inna allaha kana latifan khabiran haya ko n'i sɔnna k'o kɛ ko masa ni ko nɔgɔya masa don dɛ wa dugulen masa don i bɛ ko ninnu bɛɛ kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ an sigilen bɛ yɔrɔ min na dɛ hmm. ala sigilen bɛ an bɛɛ gɛrɛfɛ gɛrɛfɛ mɛlɛkɛw de kɛlen bɛ k'an fa ten kurana bɛ kalan na hmm. jinɛ dɔw yɛrɛ fana nana u b'aw lamɛnna ka taa lakali u ta mɔgɔw ye i k'a faamuya donc o la komi waati kɔrɔla tiɲɛ don dimanche don an bɛ kuma ninnu lɔya a b'a français filɛ k'a kalan an b'a lɔya aw k'a faamuya nin ye ala kira musow ka jogo de ye tan ala kira ka musow ka jogo de ye tan ni mɔgɔ muso o muso k'a bɛ silamɛ ye n'a nana jogo wɛrɛ sɔrɔ k'a jɔ a yɛrɛ la min ni nin tɛ kelen ye n'i ka lɔ k'a filɛ baasi tɛ nabi nuhu tun bɛ ciden ye nabi nuhu kisira mɛ ala f'a muso bɛ jahanamɛ na nabi lutu ciden tun don ala ko nabi lutu a n'a denmuso fila o bɛ arijinɛ kɔnɔ mɛ ko a muso bɛ jahanamɛ kɔnɔ sabu a tun banna ala ta ma mɛ a ma ban k'a k'a muso ye a tora a fɛ ten donc fo aw ka hakili sɔrɔ aw min ye cɛw ye aw fana k'a lɔn ala kumana ni muso fana muɲuna ka sabari ye i fana bɛ jija i bɛ jija ka cɛsiri ta dɛ i kana a dɔgɔya dɔgɔya fɛn tɛ dɔgɔya fɛn tɛ muso ye mɛ ni muso de ma sɔn i b'a ye k'a to yen mɛ jija i ka sariya fɔ a ɲɛna n'i ka sariya fɔ a ɲɛna n'a kana fɔ sariya tɛ kun a ra n'a y'a minɛ ɲu k'e taga ye i bɛ se k'a minɛ ɲu a bɔ a kun na wa i b'a to i kɛ taga ye n'a ye komi a mako bɛ jahanamɛ la a ka taa don a kɔnɔ e de kɔni tun b'a fɛ k'a kisi e bɛ don arijinɛ kɔnɔ ale fana bɛ don o de kosɔn fɔlɔ karamɔgɔ karanba tun tɛ u ra mɛ limaniya tun b'u dusukun na u tun b'a fɔ ɲɛna o ko n'u sigira ladiri la ko muso ka arijinɛ kile de ye a cɛ ye k'a sababuya kɛ mun ye olu y'a ye nabi farawuna e farawuna ka muso a ka farawuna bato mɛ muso tun bɛ seli mɛ farawuna tun tɛ seli jɔn tɛ farawuna ta kafiriya lɔn mɛ muso nin a ye farawuna bato a ye furu bato a ko ala farawuna ye ne furu cɛ ye dɛ i ka n kisi farawuna ka tɔɔrɔ ma ani a ka premier ministre hamana mɛ ala so jɔ ne ye e ala ka so a bɛ seli a bɛ nin fɔ ala ye ala ko n y'a k'i ye mɛ a tun furulen bɛ cɛ ma bɛɛ y'a lɔn don ale muso ne ka nabi musa lamɔ o tɛ ni seli eh, cɛ ni cɛ bato le tun tɛ muso don arijinɛ na muso tun tɛ arijinɛ sɔrɔ i t'a sɔrɔ donc muso k'a lɔn ka n cɛ bato o de bɛ n ka diɲɛ ɲa o de bɛ barika don den na o de bɛna to n bɛ taa lahara fana sɔrɔ mɛ n'i ma cɛ bato n'i ka ala bato a tɛna minɛ a tɛna minɛ parce que y'a lɔn karamɔgɔ bɛ musow nɛgɛ ko a ye na karan kɛ fa n'u taara k'u bɛ taa karan kɛ u bɛ taa wurudidennin dɔ d'u ma mhm. su ka ko muso nin bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ wurudi nin de ye mhm. cɛ bɛna a ɲɛ ja a kan ka ɲɛ ja a kan fo ka dɛsɛ a bɛ nin wurudi nin de la ten mhm. kana foyi fɔ an n'o kalabancɛ bɛ t'i ɲɔni ka feerelen ka bɛn i kan i b'a kɛ ten de an bɛ seliji la i bɛ seliji la i bɛna taa dɔ wɛrɛ ta n'a taara ta ka na sigi tuguni i b'a ɲɔni ka bɛn a yɛrɛ laban n'a to yen ten ka taa sunɔgɔ mɛ ni a ko a tɛna na sɔn o le ma sa a dun ma na dumuni kama i ka so sariya ye min fɔ o le filɛ nin donc a ye jija muso an baw y'a lɔn ni ko bɛ kuma ko cɛ mana kɛ cogo o cogo ko muso de k'i wolo mɛ ne fana bɛ segin ka ɲininkali kɛ muso la tuma caman an muso yɛrɛ a dan an k'a mɛn ko an fa adamu danna mɛ an b'a mɛn ko muso danna muso bɔra min e bɛna t'a sɔrɔ cɛ le ka muso woro o tɛ wa donc muso facɛ le ye a cɛ ye parce que a garakakolo le bɔra k'i dilan donc o de kosɔn sariya tigi diinɛ dira cɛ kuma ma a muso fɔlɔ sara ye a tun b'a cɛ wele ko baaba hali a m'a wele ko kɔrɔkɛ dɛ nabi ibrahima an ba sara tun b'a wele ko ne baaba a tun b'a wele ten mɛ bi muso dɔw bɛ cɛ wele baba mɛ a bɛ min la k'a ɲɔgɔn ma bɔ a b'a wele ko n fa cɛ dɛ mɛ a bɛ min la a cɛ kan ala kelen de b'a lɔn tɔgɔ nin bɛ kɛnɛma ten ko a t'a tɔgɔ de ko n fa cɛ n baba a b'a fɔ a ɲɛna mɛ min b'a ani so kɔnɔna cɛ a tɛ se ka fɔ nin bɛɛ bɛ ko nin kɔnɔna na an fɛ donc an bɛ jija ni ka an bɛ nin fɔ an b'a fɔ an musow an ka taa don arijinɛ ni ɲɔgɔn fɛ den min bɛna sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ala ka sariya kɛ ka ban ala le ko